Namvanso Priscilla Mjulwana mano kuno chipatala osampeza ndi mtendere kusi so mthumbala ameneyo tingathandize banja Um, uh, funso loyamba lokhuzana ndi zoonera kuti kodi vuto ndi the content ah, kapena kuonerako in other words mwina so ngati content kuti ndikumveseni mukutanthauza tekeze mwina ukuonera zolakwika kapena vuto ndikuonerako yeah, that's your question eh? okay um, chinthu chimene timaonera uh, chimatengera ndi mmene chinajambulidwira so chikhoza kukhala chabwino koma choti sichinajambulidwe bwino and then chikhozanso kukhala choyipa now chikakhala choyipa ndi choyipa chabwino chosajambulidwa bwino ndi choyipanso so ndikati chojambulidwa bwino i just mean uh, take for example he's using camera imene akuyuzayo and then there is also another camera they were using so akuyuza makamera awiri kapena atatu so makamera aja each one is recording ineyo the same presentation ndimene amapangira akamajambula nyimbo so you have many cameras or mwina one two ajambula pano kenako ena akajambula ku nyanja ena akajambula malo osiyanasiyana and then ayenera kuti ayipange edit filimu ya ya ya nyimboyo so iyi ndi nyimbo yabwinobwino its a advent hope and uh, so it will show them kunyanja it will show them ku tchalitchi and um, it will most of the times imapezeka kuti frame imene ikuonesa kunyanja ndi frame yoonesa mu highway ndi frame yoonesa pa chalichi zikusinthana kwambiri as in two seconds you have another frame and two seconds you have another frame zimene zimadwalisa okay. uh, zimenezo zodwalisa so not only kudwalisa koma it hypnotizes so ngati hypnotizes nchimozimozi kudya chamba just by the changing ya rapid ya, ya ma frames so you can see kuti ngakhale chabwino koma if it is sichinajambulidwe bwino chikhoza kuyambisa nthenda like hypnotism um, so it depends on mmene chajambulidwira another one can be um, now chilichonse chimene timaonera we are looking at a screen and this screen pamene ikuonesa apo chimene mukuonacho si chimene i mean we are just looking at a light this is just a light ma, ndi malights atatu amene akungosakanikirana ndikumaonesa picture yo so concentration on a light for a long time imaononga maso

uh, maso amayenera kuti azichita blink ukakhala panja apa maso amachita blink uh, natural koma choonera nthawi zambiri you don't blink and uh, your blinking rate imafoti achepa maso asatsukika as much as they should chifukwa cha mankhwala so it can be also that Um, so mwina funso limeneli tiliyankhe chotere uh, Ellen White analemba for example kunena kuti uh, munthu kudya kwambiri can produce a feverish system feverishness in the system in other words imayambisa mafiva kungodya kwambiri that is kukhuta kwambiri so achipatala sangadziwe zoti foti munthu wakhuta kwambiri angompeza ndi fiva ampasa mankhwala amalungo in which case ndiye kuti tiyerekeze munthu ali ndi fever ah, chinthu chimodzi ungomuuza kuti mwina akhale pa fasting mwina a day or two and drink plenty of water uh, then we can see kuti ikuyenda bwanji it can just be mwina kudya kwambiri so it's normally the breaking of the, of the eight laws so most of the times munthu amene ali ndi vuto kaya mwina a pain wabwera chipatala sichikudziwa kuti vuto lake ndi chani for my part

Any other question? Ah, ndimafuna ndifunse nawo za kugona mwati tizigona ma hours almost 6 to 7 but then my worry ndi yakuti tikaona ma successful people in the world they are not sleeping enough time and even i- when we read at the history of our pioneers Achina Ellen G White amatiuza kuti mwina amatha kumapanga bible study the whole night so am wondering kunena kuti kusagonako is it occasion kapena its all the time kunena kuti tizigona ma 7 to 8 hours. funso lovuta all right so just to get your question once again um, you want to understand why we should sleep 7 to 8 hours pomwe 1 successful people in the world samagona 7 to 8 hours choncho eh? and then 2 uh, mapioneers we can say samagona 7 to 8 hours amagonabe nthawi yochepa ngati achinayi why is that the question no. um, so um, even yesu khristu ankaoneka kuti amakhala ndi nthawi zina usiku umene amachita spend in prayer um, so mwina yesu poti ndiye chitsanzo chathu ndi amenenso tingamuyikeponso kuti achite add weight to, to the question uh, koma choyamba mwina uh, you know that's, that ceo wa, wa apple dzina lake steve jobs anali otchuka wina wake wa satanic yeah, well, amazitcha kuti ndi wa satanic so that's why i'm saying so so steve jobs anafa uh, that should be 2017 if not 2016 um, akufa pa deathbed pake anayankhula mawu kunena kuti ndili ndi ndalama zambiri kwabasi but uh, i cannot buy life mm, ndinakadziwa i would have spent my time pursuing life and not wealth so zikutengera ndi your interest uh, we adventists choyambirira tilipo ochepa ku dziko lino lapansi we are just too few and then mwa maadventistiwo amene amakhala ndi chidwi ndi uthenga wa angelo atatu ndi ochepanso kwambiri we are too few to die too soon okay uh, ena samakhala ndi ntchito ndi okay tekeze sitikudya moyenera it's like kuti ah, okay fine mwina ndidzadwala mwina ndikamadzafika zaka 60 it's okay koma you see satana akupanga dala he knows if each one of us anakhala ndi a life yofika tekeze 80 and then satana apangitsa zoti wina aliyense by 60 stroke or mwina paralysis kaya ndi khunyu kaya ndi chani by 60 wina aliyense adwale chotero so wina aliyense wa ife amene tili muno by 60 ndiye kuti our labors atha we can have 20 more years anthu kumatisamalira and we die koma we'll not be laboring for christ we are robbing god of 20 years of service and we are robbing our fellow men of 20 years of service If we had known kuchepa kwa anthu ndi kufunikira kwa nthawi ndi ntchitoyo we would preserve the health so much. Okay. So chifukwa cha ntchito yathu I would put it kuti ndikofunikira kuti munthu upange anything kuti ukakhale ndi moyo wathanzi choyamba. Now kugona. Uh, masiku amene Yesu Khristu amakhala m'ma nights of prayer ndi masiku amene achina E G White amakhala m'ma nights of prayer ndi masiku amene ife a nobs tinkakhala m'ma nights of prayer are exceptions to the rule as a rule tikuyenera kumagona 7 to 8 hours koma there might be times zimene tiyenera kumakhala ndi nthawi za nights of prayer

ma pioneers well i would put it now kuti ngati ellen white okay let's give example ya james white james white was uh, anakonda kugwira ntchito kwambiri osapuma and james white died ine nkudzakawerenga mu life sketches of ellen white uh, ya 1915 so james white died james white atafa

pa james white yo anadwala kangapo actually pomafika kuti wafa mwina adapanga ma stroke four ma stroke wo si chifukwa cha zakudya ayi he was overworking nde ngakhale mulungu amtumizire uthenga akangochira uyo effort you know nthawi zonse he would write he would do this and he would sleep late nde atafa anamudzutsa samudzutsa because he was overworking god wants to be true to his law ndiye i would put it kuti tizigona 7 to 8 hours ziko Ah, nkhani ndi yoti no ndimatha ndikamadutsa usiku kumva kuti anthu akudownloda chani mapono nde dzulo munadzanena chimene chimachitika ku ubongo wa munthu wabwinobwino ndi mubongo wa munthu otino akonera mapono munati wa munthu wabwinobwino umakhala wabwinobwino pamene winayo umakhala wabooka booka then ntapita ndalephera kuwalongosola mnzanga chifukwa choti no sindinamvetsetse bwino bwino pa zotsatira za mu- munthu umene ah, munthu amene ubongo wake wabooka booka kodi chimachitika nchani kwenikweni kwa munthu ngati ameneyo sindinamvetse bwino bwino ndimafuna mungondibwerezerako kuti no mukawalongosolera alright i think mukukamba zokhudzana ndi pamene timakambirana za pornography and uh, ma results amene amachitika through the depression imene imachitika in the brain ndi kuti ubongo uma- umawonongeka uh, time timkawerenga quotation ya the head decays inward and, and then we showed uh, pet scan ya ubongo umene unali ndi timagap that's a, that's a problem oh okay um, uh, okay Uh, first ndikambe uh, a testimony so tinali kumakande and uh, a certain young man came uh, kumakandeko uh, adandipeza anachokera ku chakumbandanga uko nde so anati atamva zoti kuli ma medical missionaries kumakande nde anatchova njinga yake ndikufika kumakande a seventh day adventist ndi anandiuza kunena kuti akakhala akakhala mu chalichi mbusa nkumalalika o munthu nkumalalika anthu ndikumapanga zimene zimachitika ku chalichi kusogolo anthu aja amangowaganizira zoyipa amangoganiza kuti atangotenga mpeni aliyense akumangomucheka pang'ono pang'ono pang'ono akakhala munthu uja akulalika ndikuti akumganizira ndingompanga chakuti ndingompanga chakuti it was so bad moti he decided kuti asiye kupita ku church so amandiuza kuti ineyo ndikukhulupira kuti ndili ndi mademon mm, anthu samadziwa timacheza bwinobwino koma something is wrong with my mind i hate church and i hate church goers

anthu amene amachita masturbation zimawachitikira zimenezo that's the first one the second one panopa pali okay panopa ndi chifukwa cha kukumana ndi ambiri omapanga masturbation chani ndikayang'ana modesi ndimadziwa uyu mmene akuonekera amapanga you know. so amadziwika munthu amene amapanga masturbation amayiwala kwabasi now why kuyiwala it means kuti ma cells okumbukira aja ndikuti mulibemo afa those are the gaps zimabowo zimene zikuoneka zija Alright. and uh, pachifukwa chimenecho even to make connections because nzeru you know our brain is so so plastic ima imasintha malingana ndi ma experience and what you are, you are studying for example um, i have a case uh, ndimakumana ndi patient winawake week yatha or the other week and uh, this family anali ndi mwana ndiye mwana wake anali ndi brain tumor he died uh, some, some years ago koma amandiuza za experience so anali ndi brain tumor nde atamchosa the brain tumor ku chipatala pamene panachosedwa brain tumor apo panali ngati pali kambowo nde anaganiza achipatala kuti ayikepo a plastic then kenaka achite cover iwo anaita kum, kumu kuchosa skull ya apa kungoipanga ndi kuichosa so anayika a plastic then ndikudzayika uh, chi chigalagazacho okay Ndiye napeza kuti mwana uja ah, pamene paja pakumabwera ngati u- l- fluid accumulation so amayenera kuti azipopedwa azipopedwa kenako inafika kuti okay akuyenera so akampange another ah, operation ndi achipatala aja anadzapita ndikukachosa chigazachi anapeza kuti the plastic was not there the brain pamene panachoka chuma that part ya chuma inali part of a brain and uh, inali yochita control chinthu china chake cha thupi lathu and that part still has to be controlled and the brain created new dendrites ndi kuchita cover the plastic pamwamba ponsepa but they couldn't see the plastic such that akunena kuti the doctor said they could not operate and then the child died sometime later So my point is the brain is plastic. Nzeru zimachokera in terms of kulumikizana kwa kupanga kwa ma dendrites ambiri not necessarily kukhala ndi ma neurons ambiri kukula mutu sikukhala ndi nzeru that's what i mean uh, but even utakhala kuti uli ndi half a brain but that brain you are exerting it it will create new dendrites for example albert einstein he had a, a brain problem

so anali wanzeru because of the dendrites now formation ya ma dendrites depends on what you are feeding the brain and uh, what you are feeding in your uh, zakudya zimene timadya now chifukwa chonayo kuti for example tv tv makes you not to think

All right? So TV prevents thinking. It prevents the formation of dendrites. And two, imapangisa kunena kuti nde kuti to feed mbali imene ikuchita ili active ija you need nutrition. So imene amaitcha shunting, achipatala amaitcha shunting. Magazi a muthupi mwathumu sizoti ndiokwanira mbali zonse za thupi lathu. mwina kuti muimvese bwino so if, you have- if you have a bottle ya madzi ndiye madzi aja kuti azichita circulate ikuyenera kuti madzi osati azaze ndendende madzi osachita circulate so muyenera muchoseko pang'ono kuti kenaka madzi azichita circulate so again if you have a body anakhala kuti ayikamo magazi onse okwanira magazi sangamachite circulate so if you need 6 liters maybe god puts 5 liters in it so that magazi can, can circulate now kumene kumakhala magazi ambiri ndi kumene kuli activity yambiri nde magazi amatha kubera- kuberana i mean ma ma organs amatha kuberana ngati organ inake ili very active imeneyo ndi imene imaba magazi azinzake now tikamazakamba za water and nutrition uh, ndizazikamba bwinobwino in terms even of water so amaberana pachifukwa chimenecho it means kunena kuti the brain the limbic part of the brain because it is the one which is very active pa zimene tikuona pachifukwa chimenecho ndi imene imatenga most of the blood so it shunts the blood from other areas especially from this center of the brain pachifukwa chimenecho this center of the brain silandira nutrition yoyikulisa pachifukwa chosaiku- choti sikukula izikhala ndi magapu amene amaoneka aja and above that for example nyimbo uh, nyimbo iliyonse imene ili yovinika also shuts the frontal lobe ina iliyonse kaya ndi auzimu kaya si auzimu iliyonse yovinika it shuts this frontal lobe and the blood again drains to the limbic system whereas if you listen for example to classical music the blood goes to the executive center of the brain kota kuti anthu amene amamvera classical music and uh, they dissect their brain they will find kuti before they listen to after listening mwina after two weeks uh, the brain has grown has enlarged if you want to have nzeru listen to classical music something like that yeah, so ngati classical music ndikutanthauza well kumayi kuno nde muzimvera za dolika mene tingatero

mnakamba zokhuza ma video games kuti no video games yeah video games kuti no amapanga affect like memory ya chani ya munthu like br- memory that is affecting the brain it ndeno uh, ndinazapangapo research kuti nkhani ino how to improve like memory eti Nda- anayikapo zinthu ngati kugona mokwanira chani ana nazapangapo something kuti no doing something that is yani challenging eti kumayipasa brain to do something that is yani challenging eti anawapangapo include ngati ngati ma games eti kuti no mwina kuphunzirako game ina yake eti like mwina ngati chess chicha komanso kukhayo lino ukamapanga paja is a bit challenging ndeti uphunzire game iyi uphunzire game iyi ndeno with the idea imene naimva paja ndi I was like ah ndeno zija amakamba zija ndi apa pano zikukhala bwanji funso linalo ndi kubweranso pongoonjeza pa kuti no tikamaonera tv eti kuti no imakupangisa kuti munthu after for some time asiye kuganiza ndimati is that everything imene timaonera pa tv chimene chimapangisa kuti no you should stop thinking because pali ma maojeni ena for example eh, utha kukhala ukuonera presentation ya magoodman mmene amakhala mavesi chani and you try mwinaso mwapa mwawerenga bible lanu while you are chani you are watching mwaipanga pause choncho and even for example za schools

that's a, a better one uh, we should just do phunzira tv ndi music kuti ndiyankhe bwino undimvesa i think that will create ku- will, will answer your, your questions but uh, maybe i may die this week so i need to answer your question um, is it uh, funso loyam- funso ilili lotsiriza itambira tv uh, kuti is it everything that we watch pa tv chili cholakwika no and i think ndalongosola kuti no uh,

potengera ndi um, one uh, tili mu society for example imene sungalalike opanda a powerpoint masiku ano anthu sabwera pa effort, so there are certain uh, things we can do ngakhale tikuti zoti zili mwina healthy healthy we still can do them koma you can lessen the evil imene imabwera from them so ndimene ndimaikamba ija you can you can go out after an hour and then you continue watching

If, if they concentrated camera on me like this ndiye kuti ndioneka choncho mwina for a 10 minute session ndikuoneka choncho so as it is doing so it cannot hypnotize anyone uh, but it is when ma sequence wa ali a akuchitika mwansanga pamene imakhala yoti ikhoza kuyambisa hypnotism uh, but i will explain more on that one ndikamazakamba za, za media

now um, anyamata kufunsira mkazi zili challenging it is challenging right kufunsira mkazi is challenging okay my point is chinthu chimene chili challenging can be a bad one or a good one Yeah, you can't say chifukwa kuti we want challenges then we should take anything you can have good challenges and bad challenges So video games, a video game is indeed challenging. But it is not challenging if you look at it uh, logically. Amene adapanga the video game ndi munthu. So akukulekeza pa nzeru ya munthu amene adapangayo. Ukamakanika akukuseka amene pakuti sungafikire pa iye. It is not challenging. It's God amene ali ndi infinite wisdom amene ali challenging.

munthu mpira munthu mpira munthu mpira for example or munthu balloon munthu balloon munthu balloon so muyima nde tiyambe kuyenda so muziyenda muone kuti uyu akapita kusogolo uyu akhalenso kuti akuyenda chimozimozi kuti baluni isagwe thats challenging poti ukayenda mwamsanga chigwa iwenso ukayenda mwamsanga kwambiri muchiphulisa so poyenda muziyenda mwabwino kwambiri thats a challenging game it is a game it is challenging palibepo mpikisano you can do that